so my people anyị kwuo about reaction of eh, Nnamdi Kanu court today bụ 10th of February 2025 and the Igbo in general you know, um, so some people saw their, all the arrogance you know I hope people saw the video now what's happening in the courts and the way he reacts and the way o si sị ndị lọya ha nyegodo efe ka o jiri ọnụ ya zatụ ajụjụ but nke bụ eziokwu ọ gịnị wụ this man a anọọna almost if I'm not mistakenly four years now ebe ahụ and ndị ha na ha kọmitụrụ equivalent personal to me enweghị ihe o mere but a bịa sị na maybe e nwee ndị ha na ha kọmitụrụ equivalent something ọ kọmitụrụ o ji nọdụ ebe ahụ for four years ha niile release go ha something like a eh, Sunday Igboho onye nke a nọ n'ụlọ ya na-anyarawa ya isi what of nke polisi a from north a na-akpọ Abba Kyari e settle go case ya what of eh, president of eh, Miyetti Allah case ya niile e settle go why is Nnamdi Kanu ji nọzi ebe ahụ why jizi enwezi ndị na-ekwu okwu ya so ị gaghị asị m so onye nọ ebe ahụ almost going to four years now obi ọma ga na-akpị ya ee sometimes ị gaghị afụ ya na court sometimes a sị na arụ na-enye ya nsogbu na enweghị dọkịta ga-agwọ ya imagine ọ pụta na Igbo enweghị ọnụ so ihe a ndị some gọvanọ na some eh, eh, ministers na-ekwu a pụta sị gị a ga release Nnamdi Kanu a ga release e nwegole nke ị fụrụ na court premises before See, eh, there's something is fishing somewhere. I strongly believe that something is fishing somewhere. nke a nke wụ eziokwu because e nwere ofu ajụ m chọrọ ịjụ ndị Igbo because the way you look at ọ dị nnọọ ka ị bụ slave na Igbo na ala Nigeria ọ dị ka ị bụ slave na ala Nigeria because ihe m ji jụọ ajụ a bikonụ ọ bụrọ na mụnwa na-eme agitate for something o But truth have to have to be speak. Okay? When you see it this way now, when uh, onye uh, security personnel nweta onye Igbo nwanne case ya na-adị iche case ya na-adị iche ị ganye ka south south na or north ị fụ too much of gịnị bụ ịga eh, bribery na ha na-eme ha na-acollect ndị mmadụ with anya ike it's not rampant like that but n'ani Igbo a na-eme e korokoro who are you what will you do i kwushie ike e mee gị allegation buru gị gaa tụkpọ because one thing one thing about about ndị Igbo gịnị wụ onye onwere echere ịnwụ na that is it now during the election ndị governor eh, eh, people matachi bịa ịbịa ka a tụnyere ya vote but echefukwere one thing ọ dịzi ka a sị ndị in fact ndị governor itself na-asọzịrị ndị north anya ọ dịzi ka ndị north na-ewepụtazị ndị na-achị anyị oya look at what is happening now about this um, Ohaneze youth nke e shi Ebonyi bịa nwụrụ according to Nonso Nkwa ke ihe ọjọọ o mere according to Nonso Nkwa na o nyere the governor information na so so so thing nwere ike ime ndị Fulani nwere ike ịbịa ebe ahụ ibu agha so after that thing happen happen this man send all police a bịa nwụrụ ya nwanne ndị Igbo ke ndị unu mejọrọ ihe a mere ya eme apart from Abia state governor ee eh, nwanne ndị ọzọ oh, ndị ọzọ God help us ọ rakata ahụ in fact kamgbe m kwa towe mara ihe the only governor m hụrụ m respect so much bụ Abia governor Igbo na-ata afụ dị egwu hapụkwa nke ị na-afụ gịnị wụ na um, Governor Soludo ndị security ọ chịpụtara enweta a na-akpọsi ụmụazị ịnọ na-eme na-eme people arrest ndị a sị na-eme kidnapping na ndị na-ezu ori eziokwu na ihe ihe ọjọọ ga-akpọ ihe ọjọọ but nke wụ eziokwu gịnị wụ where is job I nọ I nọ I nọ a country a na-akpọ Nigeria right but hardly onye Igbo ga-agraduate pụta nweta ọrụ hardly let me use police give you example now Nigeria enwenyere ka 1000 police ndị Igbo nọ dị ya erughị 10 or 5 and that 5 ha nọ dị ya enweghị nke ọnụ ruru n'okwu so ya nọgodi enwude gị ị wụ onye Igbo ibe ya ọ wụrụ nke nwere obi mmadụ ọnụ o nweghị ike ịsịnwu biko hapụ ya So, my dear, just like somebody great was saying, which way? Which way Ndị Igbo? Which way are we going? Yeah? And ekwu nke a na-ekwu onye ọla fụra nke mere n'Ebonyi ka ndị Fulani si bịa kụdachi ụlọ mmadụ gbucha ndị mmadụ a whole governor na that place kee ihe o mere o change the story change the narrative instead ya asị gịnị na those people are retaliate kwara but a na-ekwudi nke Ebonyi let's just be honest to ourselves ala Igbo a surroundigo ya during Buhari time ka ekechara ndị Fulani n'ala Igbo and no government our governor can never say they don't know but they can't react they know all those things after all ha nwere security na-a guide ha but what they don't know is gịnị agbacha ọsọ ga-agụ mile what do I mean by agbacha ọsọ ga-agụ mile ị wụrụ governor today tomorrow ị be ex like just like for example Rochas Okorocha ọ kwa ị fụrụ na ọ lakpuone nwanne ee eh? ha na family ya enwezi onye na-echeta ya nke ya agago so ngịwa na-achịkwa today ọ kwa otu ọ ga-adị gị echi nwanne ya na ị nakpuo and don't tell us na gịnị bụ regret kwa ime nke emena nke a agwala anyị na ị chefu ị kara ime nke a imezi ihe ọ wụghị ihe anyị chọrọ ịnụ ị gadị asị na ị madị ihe dị mma na ihe dị ọjọọ obodo ị na-achịkwa obodo mụ na gị ya dị mma ọ dịrịla mụ na gị na ka ọ dịwagoro like this